ndewo ndị ọma na-anọnyere m ọ ka bụkwa nwanne ụnụ nwaanyị Chinọnyerem aka Lady Queen dịka a ma m na peji m abịara m ka m kọwara anyị ọdịiche dị na mkpụrụ osisi ọfọ mkpịsị ọfọ na mkpịsị osisi apịrị apị dịka m gwara anyị na ihe omume nke ihe a nke n'izu gara aga mkpụrụ ọfọ bụ mkpụrụ osisi na-esite n'ọfọ na-apụta dịka e nwere mkpụrụ osisi ndị ọzọ dịka ube bekee maọbụ akị bekee kama na nke ọfọ anaghị ara ya ara maọbụ ata ya ata a na-eji ya arọ ofe mkpụrụ osisi ọfọ bụ nke ahụ a na-eji esi ofe n'ahịa ị gaa n'ahịa sị ha nye gị mkpụrụ ị gaa ebe ndị ngwa ofe nye m resị m ọfọ ọ ya bụ ọfọ nke ahụ ka a na-ekwu okwu ya ya ka a na-akpọ mkpụrụ ọfọ mana mkpịsị osisi bụ nke ọ bụrụ na ọfọ ahụ ji alaka ọfọ ahụ jiri aka ya daa n'ala nwaanyị na-ama nwoke maọbụ nwoke ma nwaanyị maọbụ nwaanyị ma nwoke onye ọbụla nwata maọbụ okenye onye ọbụla nwere ike ịga tụtụrụ ya nke a ka a kpọrọ mkpịsị osisi onweghị ike ọbụla nọ ya n'ime ihe a bụ osisi dara onwe ya ha ga-atụtụrụ ya n'agbanyeghị na ọ bụ nke ọfọ mana nke a kpọkwara e, isi osisi apịrị apị bụ nke mmadụ rịrị elu were mma gbubiri bịa were mma ahụ pịasịmacha ya nke ahụ ka a na-akpọ mkpịsị osisi apịrị apị ihe a bụ ọdịiche dị na ha eji m aka na ihe ọmụma dabara adaba mkpụrụ ọfọ bụ nke ahụ a na-eji esi ofe anaghị ara ya ara mkpịsị osisi wụkwanụ nke mmadụ gara tụtụrụ mkpịsị osisi alaka ọfọ dara n'ala onye ahụ ga-atụtụrụ ya onweghị ihe eji ya kpọrọ mana nke a kpọrọ osisi apịrị apị wụ nke ahụ onye ahụ ji aka ya rịa elu gaa gburu na alaka ọfọ chichibacha nke ahụ bụ mkpịsị osisi apịrị apị marakwa na m sị na enwere nke bụ ọfọ dị ire marakwa na m sị na enwere nke bụ ọfọ dị ire nke bụ ọfọ dị ire bụ Osisi ahụ nke ahụ ewere onye ga-atụta ya bụ nwoke na-amaghị nwaanyị maka ndị na-anọrọ esonyere gị mgbe m kụziri ihe a n'agba nke mbụ nwoke na-amaghị nwaanyị bụ onye ga-atụta ya maọbụ nwaanyị na-amaghị nwoke ọ ga-ewejere ya ojiọfọ ojiọfọ ga-awake ya site n'ịtụrụ ya mmanya kpọkuo ndị nna nna wa tọrọ ya ọjị wakee ya tupu a sị na nke a bụ ọfọ osisi ọfọ nke eji agọ ọfọ nke a ndị ichie na-ejide n'aka ma ọ bụrụ na ha chọọ ịkpọku e, em, ndị nna nna anyị ha maọbụ na ha chọọ ịkpọku Chukwu Okike Abịama marakwa na anyị sị na onye ọbụla ji ọfọ ji ogu mgbe mmadụ sịrị gị ejiri m gị ọfọ maọbụ ogu ọ pụtara na ihe ahụ bụ ọfọ nke a na-anaghị ahụ anya onye nọrọ gị na mmadụ mee ka onye asị aka m dịkwa ọcha eji m ọfọ ejiri m gị ọfọ ejiri m gị ogu nke ahụ bụ ọfọ nke a na-anaghị ahụ anya nke na-apụtara na onye ahụ kwụ n'eziokwu dịka m gwara anyị n'agba nke mbụ na onye ọwụna ji ọfọ maọbụ ji ekwu okwu onye ahụ kwụ n'ụzọ eziokwu onye ahụ na-ekwu ihe bụ eziokwu ọ kwụ n'ụzọ ziri ezi onye ahụ anaghị emegide mmadụ onye na-arụrụ ala maọbụ onye merụrụ ala n'obodo anaghị eji ọfọ ajụ ogu eji m aka na ihe ọmụma a dabara adaba biko tinyere m aka n'akara ịhụnanya tụsara m ozi a unu na-esonyere m na subscribe ka igbo anyị a na-aga aga ndewonụ ahụrụ m unu n'anya